ndị chọọchị tụọ ego gonye fada moto sị na ọ mirakụl mana mmadụ tụrụ ego ahụ ọ dị mma omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ obodo a bụela baịbụl a na-akwụ ụmụaka ra ka ụnụ ụgwọ na m na-ekwu enwenego mbọsị gọọmenti nyere ụnụ 1 naira ana m ajụ ụnụ enwenego mbọsị mọmị gị pụtara gwa gị sị na gọọmenti wetara 5 naira si nye ụnụ ọ dị gị ka ị ya-aka ndị nke gọọmenti ha na-akwụ ụgwọ mma ee agụụ na-agụ anyị gọọmenti jide gị anyị ndị ụka sị gị taba afụfụ na jebez tara afụfụ na jebez ma egene wee jụ unu jebez ọ bụ onye nsụka unu ama jebez jebez ama unu kama ndị ụka ya asị anyị sị kwụba anyị ụgwọ ọnwa na a na-akwụ ndị London ụgwọ ọnwa kama ndị ụka ga-apụta protest a sị kwụba anyị ụgwọ ọnwa na a na-akwụ ndị Germany ụgwọ ọnwa kama wicked souls Reverend Fathers and Pastors ya apụta sị gọọmenti kwụwanụ ndị Afrịka ụgwọ ọnwa na a na-akwụ ndị Switzerland ụgwọ ọnwa kama ndị oshi ndị ụka ya apụta sị Naijiria gọọmenti kwụwanụ anyị ụgwọ ọnwa na a na-akwụ ndị France ụgwọ ọnwa ihe ndị ụka ga-eme bụ sị anyị jisi ike taba afụfụ na jebez ma egene tara afụfụ kpọnụ ha terọrist kpọnụ ndị ụka terọrist kpọnụ ndị fada terọrist ndị pastọ terọrist kpọọnụ ndị ụka terọrist ala ndị tinye ọgba aghara everywhere they will kill you and blame you that you don't have faith unu nụrụ akụkọ azaman akụkọ onye unu nụrụ akụkọ azaman na his excellency Prof Charles Chukwuma Soludo the executive governor of Anambra State ihe ọ bụla nna unu na-ekwu bụ ihe mere I no dey say fake life I no dey live fake life mgbe His Excellency winere eh, gọvanọ nwanne anyị nwoke bụ Azamanị nọ n'uke wee gwa His Excellency na ọ fụrụ ebe a gbara ya egbe shakatala balobolobo sharababababa His Excellency bịa dị n'ọta na-agbagbu oge awụ ọgụ mgbọ nwa mgbaafọ wee sị ya asị m gịnị asị m gịnị asị m gịnị nwa mgbaafọ wee sị ya nna biko jee sọlvụ problem niile juru na be nna gị juru na naijiria na ebe ọzọ ma rapụ nke m ọnana na-ekwu ọ ya ka nna kụzi wee sị gị na ị were eskọt na-aga wee nye mmadụ olive oil pastọ gị ji eskọt na-aga wee nye gị olive oil ka ị na-aṅụ na ị bụ onye ma egene ị bụ onye ma egene gị nwa bụ pastọ na-agwa a sitin gọvanọ na a gbara ya egbe sitin gọvanọ bụ onye isi ndị nche nọ na Anambra steeti ụna na nwe na-ekwu eh, Anambra sitin gọvanọ bụ the first security person e nwere na was na Anambra steeti ma gịnị the concern was na Anambra steeti ma gịnị na onye bụ onye isi ndị amị onye isi ndị DSS of the steeti

Father na-eso ya n'azụ na-enyere ya aka ebe ha na-egwu ndị mmadụ wayo ụna na nue na-egwu o wee kpọzie His Excellency sị ya ya biko ya send ndị ọrụ nchekwa ka e je n'ime ọfịa je kpọta Father ya wee jụ unu as a man na His Excellency nwa Mgbafọ kedu onye bụ man of God kedu onye nke bụ man of God kedu onye nke bụ prophet kedu onye bụ ezigbo prophet kedu onye bụ ezigbo man of God kedu onye na-aza ekpere kedu onye na-aza ekpere

bishop bụ gịnị onye na-amụrụ nwa bụ gịnị onye na-anụrụ nwaanyị ma ọ nụọ di bụ gịnị ofeke n'asụsụ Igbo onye kpachara anya kpachara ya hmm. ee because na condition mezi ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị anụbeghị di hmm. maka na di ya dịghọ hmm. di ya na ụfọdụ nọ na prison nwoke kpachara anya sị na ọ ma-anụ nwaanyị nwaanyị kpachara anya

na-ego moto ọhụrụ na-akwụ ndị nche ụgwọ gwazi ụmụ mugu na jizọs ga-enye ha ọ na-amị custard ọ na-amị feeding bottle nwa virgin nwa virgin amụma amara ya ama mana ọkụ NEPA amara ya ama amụma amara ya ama ezigbo gọọmenti amara ya ama amụma amara ya ama okporo ụzọ dị mma amara ya ama ọ na-ebu amụma mana o ji escort aga ọ na-ebu amụma o ji escort aga nwa baby nwa baby nwa tata nwa baby nwa virgin ihe ị ga-ama na nwa virgin bụ a manipulator otu o si rapụ afụ ọnụ ọ costume thank you asa nwunye m give me five ihe ọ bụ costume otu ọ ya bụ o nwe costume osu ọka ya abịa oyiri na hey ịmarago n'ihe ya eme na film a ọ ba ga alụ my son chop knuckle o nwe ụdị costume ya bụ sọfịa yiri na ọ ba ga alụ ọ costume now ị bịa na video ma na Facebook ebe a na-esi afọ ọ na-epost ndị mmadụ na-asị "Oh, look at our daddy because of us onye a na-asị gị look at our daddy because of her ewe ọka ebe a iwe na-abịa ọkwa eziokwu Yes. mụ na ụnụ kwụ ụgwọ ụlọ ya nwa kwụ ụgwọ Ụlọ. m tinye data o tinye m charge phone ọ charge daddy ya bụ afụ ọnụ gịnị ka o jizi ekpere asọlvụ ọrịa brainwash kpọọ ha slave ụmụ slaves a sị na onye na-efe chi ya ga-adị ka chi ọ na-efe ọkwa eziokwu ha na-efe slave god so ha nwa ga-abụkwazi maka na ebe onye ọcha ji foto bịa ebe a bịa gwa gị na onye a bụ onye nzọpụta uche foto i kweta foto picture foto nkịtị ọ bụkwa na jizọs abịara sị ee ahụ m jizọs foto picture kwuonu foto nwa onye ọcha asana obolo ndị igbo obolo ndị igbo ụna ma ihe a na-akpọ prọfesọ kwuonu prọfesọ prọfesọ n'asụsụ igbo bụ ndị gụrụ akwụkwọ gụchacha ihe niile a na-agụ agụ n'akwụkwọ ha nwa ka a na-akpọ gịnị ha nwa ka a na-akpọ gịnị ụmụ m ụna ma na religion mere prọfesọ na naijiria

ọ sị prọfesọ ya wenie fon enu esekpulu ana chineke na ihu prọfesọ esekpulu ana mechie anya a sị ngwa wenie fon enu ka nweta miracle alert ụmụnne m prọfesọ weniche fon enu ka nweta miracle alert onye ahụ bụ slave master sị ya wenie fon enu agwazi prọfesọ gwa ya pụta n'iru ọta ka o nye god 100,000 ka o nye god then nwa bizango prọfesọ nwa bizango then nwa bizango prọfesọ ajụ ụzọ onwe ya ajụjụ aghaghịzi ka m mezizi je nye god 100,000 why na pastọ wenirozi fonu nke ya enu ka God nyekwa ya miracle miracle gịnị money miracle money miracle money enwerọ miracle money ụmụ m ụna na na-ekwu ihe na-enye mmadụ ego bụ aka aja aja aka aja aja onye maka iji agba mbọ ka unu ncha niile nwee ihe unu na-eme na nwatakịrị ọkwa eziokwu ọkwa emeka ma imix paint eh. mara paaki spring eh. ọkwa unu ma imix paint ọkwa eziokwu maka unu ncha enwerọ nke ya-ebi be m ọ gụcha yunivesiti unu burukwa ya n'obi ị na-efinish yunivesiti from youth service je kwụọ ụgwọ ụnọ biri because I know before then ị ga-enwe ihe ị na-eme ị na-agụcha yunivesiti from youth service je kwụọ ụgwọ ụnọ mee gịnị ma ụlọ ndị m rụrụ tenant bi na ya you will not live there you will not ị ga-abụ tenant ebe ọzọ i wee taa afụ lụta ụlọ nke gị unu na ife m kwuru obiru na ebiri na njikọ anụ magwụ na ya 247 na-eche na egwu ị na-agụcha yunivesiti ị na-akwụ ụgwọ ụlọ na-ebi okay ife na ọchịchịrị enwe mmekọ ife na ọchịchịrị nwere mmekọ na dadunu pụtara gwa ndị igbo na enwebeghị onye ngwụrọ gara ije na igbo na ndị fada na-agwa ndị igbo na onye ngwụrọ gara ije ajụ azịza bụ na enwebeghị onye a fụrụ kedu onye na-ekwu eziokwu oke onye na-ekwu eziokwu eziokwu bụ ofu mee na bụ ụzọ eziokwu na ndụ baịbụl wee mee ka anyị malụ na ndị ojii bụ demon na ụmụnne anyị a na-eje ụka bu ya n'isi kpara ya na abụbụ ndị arụra gị na ha mekọ ihe nwankobo ee eh, the way fa si treat gị ị ma na fa ncha bụ katanga na ha ncha bụ gịnị na ha ncha bụ gịnị anịnị na ha ncha bụ gịnị na ha ncha bụ gịnị ihe niile a na-eje ụka ọ bụrụ na onye dị nji ka mụ na gị eje kụọ aka na be fa n'ụtụtụ ha mepee ụzọ onye ha asị na ya bụ Angel Michael eme ha ya-asị Holy Ghost fire ha ya-asị gịnị Holy Ghost fire ọ kwachie ụzọ maka na program gị na onye ọbụla bụ onye ojii bụ demon mana ọ bụrụ na o mepere ụzọ n'ụtụtụ a isi ya hmm, fire hmm, o tie fire maka ọ ma na ọ demon bịa mana ọ bụzikwa na o mepe ụzọ fụ onye ọcha yi gown white o sekpuru ana slave o sekpuru slave master yes nwada chizọba getting married to a christian is just like getting married to a sheep nwada sheep matakwa n'ihe na ụfọdụ na atụrụ na-ene anya before cross main road mm-hmm. if speed ụka kpa agba ndị be anyị ụmụ nwaanyị igbo ha na-anwụ every day with pregnancy mm-hmm. out of religious ignorance fibroid malaria nkịtị ọkwa e nwere nke pastọ mixiri mmiri chọrọ ịmụ nwa n'azụ osaidi st paul eledo ụkwadịga ya nwụla si ka ejebe ụlọ ọgwụ na nwa ekwerọ amụ osisi kụrụ nwaghachi ya azụ ọ were ọ ga-amụ ka nwaanyị ha ejego ụlọ ọgwụ ọ si from ebe a chi egwu azụ ọ nwụnye anya n'azụ ebe ndị mee gịnị ndị riri eri chapta 1 verse verse gịnị mee na bụ ụzọ eziokwu na ndụ baịbụl mere ka anyị mara na angel Michael bụ onye ọcha angel Gabriel bụ gịnị angel Uriel angel Raphael Elijah Moses Abraham Thomas Peter and Paul Elisha

ụna na ihe na-ekwu ya mere ka m ma na ụnụ bụ ndị ojii ihe niile a na-asupport jizọs ha ncha fụ onye dị nji ka mụ na gị pụta na-asị ya na ya bụ jizọs ọ sị ya holy ghost onye ahụ nwere sense onye na-agwa nwa ya na jizọs na-eme ngwụrọ ọ gaa ije mana ọ fụbe onye ngwụrọ ọ gaa ije onye ọ bụ onye oshi ka ọ na ọ bụghọ bụ onye a bụ gịnị onye na-eje preachiri ndị mmadụ na jizọs na-eme ngwụrọ ọ gaa ije mana o nwebe onye dara ngwụrọ ọ fụrụ gara ije onye onye wayo ka ọ na ọ bụrọ gbanụ na jizọs ọsọ hmm. onye anụ mana skuul unu onye kwute jizọs onye a bụ onye nzuzu ma ọ mara ihe onye a mere gịnị onye ọ naghị agwụrụ maka jizọs na-aghọta na onye anọ onye idiri mere ebere ee eh? because ọ bụ na ị fụrụ onye bu baịbụl na-emere ebere ọ nwere ihe ọ ma na-eme baịbụl anyị asago brain ọ na-aghọta kịta na ya kwuo okwu mountain is abụ mgbe m na-eje adoration n'Enugu ọ na-abụ m jesịa adoration Elijah Enugu brainwash chai sai by faith you can command the mountain to move away from its position na-abata agba mfe ebe ugwu dị religion bụ madness because something will be speaking in you esigo hmm. e na onye ụka na-asị gị chegharịa that is the meaning of chegharịa or born again gị chegharịa otu a i si na-eche echiche ka mmadụ ndị ụka asịzie gị chegharịa gị mee gịnị i chegharịzi i chewe echiche ka atụrụ i chewe echiche ka gịnị i chewe echiche ka gịnị ị kpọkwazi akpọkpụ kedụ ka atụrụ si aga ije ngwa meenụ sign ka atụrụ si aga ije eh? ọ na-eme gịnị ọ na-eme gịnị onye na-abụzi eziokwu na ndụ ọ bụ na i chegharịa i chewezi echiche onye ara mgbe ahụ bụ m jesịa adoration m pụta ebe ugwu dị na-command ugwu mgbe m na-ene ugwu ahụ dị m ka ọ na-apụ n'ọnọdụ ya na-enwe aṅụrị mgbe na-eme ka ekpere m ahụ ka ọ rụọ ọrụ ekpere ada arụ ọrụ sị na ekpere ada arụ ọrụ ekpere ada arụ ọrụ ekpere ada arụ ọrụ ihe ndị Igbo na-agọ bụ ọfọ ihe ndị Igbo na-agọ bụ ọfọ mana ekpere bụ ayịyọ mana ekpere bụ ayịyọ ọfọ bụ ihe fọdụrụ anyị bụ mmadụ ime

ebe na-abụ ụzọ eziokwu na ndụ because ọ bụ na ụfọdụ ndị ụka ma na ha ndị wayo ụfọdụ ndị eji egwu ha wayo n'Ọka ife ha na-arụ mmadụ fesi nwere onye jere ka ha si ka akụkọ si kọọ na nwa mbọyị bata na chọọchị n'ụlọ ụka na Anglican chọọchị n'ụlọ ụka n'Ọka wee sị ya na God nwere ife o mere ya na na chọọchị chenji eru ufu n'ụka ụmụ bizango ụmụ gịnị nwa reverend nwa bizango nwa mugu n'ikele m na o nwe sense onye wayo mụ na dịrị ọwa ya abịaghị igwu ya ọ rapụ the boy the boy kpọọ kapịnta ebutise zinc wee resi ndị akpakara zinc were ego mee gịnị ihe na-akpịa afọ esi ihe na-akpịa bụ gịnị ihe ndị ụka na-agba onwe ha bụ gịnị ndị ụka riri ya origwe ndị ụka ọ bụrụ gịnị onye na-aba onye na-aba

ihe mere ndị ụka ji bụrụ ndị wayo ị ga-eji unu egechago ihe Mathias Ezeaku kwuru ebe a ngwa debe ya n'efere mba ụwa maka ide ya onye ọzọ agụọ ya mara ihe i dere marụ ma eziokwu ma ihe niile ọ na-ekwu ma eziokwu ọ bụkwa na o nwee point i ji sị na ọ bụghị eziokwu i dee ya ọ bụkwa na i ji point sị na ihe niile ọ na-ekwu bụ eziokwu i dekwaanụ ya ka ị na-ede ihe na comment section o nyere n'aka ịma ma Mathias Ezeaku ọ na-aghọrị ndị be anyị ka ọ na ọ naghị aghọrị ndị be anyị ọ bụghị ịnọrọ ị sị na ọ na-aghọrị ndị be anyị mana o nweghị ihe ị na-ede na comment section or ị sịkwanụ na ọ dị aghọrị ndị be anyị mana o nweghị ihe ị na-ede na comment section ihe anyị ga-eme ka ndị mmadụ marụ ma eziokwu ma asị ndewonụ ụmụnne m biko unu echezọkwana ị like ị share ị subscribe daalụ